hmm. ndị be anyị ekenekwa m ụnụ ndị igbo ọma m ji eme ọnụ ma ụmụada nọ na ya ma ụmụ ọkpụ dụ na ya ma ndị ichie nọ na ya ma ndị nze nọ na ya hmm? ekene m ụnụ asị m nke ọwụna onye chiri ya zere ka ụtụtụ taata mara anyị mma hmm ka ọ hapụ ịbụ n'otu onye ka a na-akụziri ya ọ na-amụta ya ka m ji apụta n'ihu ọha were na-akụzi ya nwa bụ ihe o nwere ndị na-ajụgasị m ọtụtụ ajụjụ sị m kee ihe nke a na-arụ kee ihe nke a na-arụ m sị ha na m ga-apụta kwuo ya n'ihu mmadụ niile m kwuo ya na ka ntị mmadụ niile nụrụ ya ọ bụrụ naanị otu onye ya amụta onye jụọ m m akụzi ya em ọtụtụ na-asị m ijere kee ihe ose ọjị na-eme nke bụ na m nwa akụzigo ya em na YouTube m ebe a akụzigo m ya ebe a nọ em na ose ọjị ọ naghị adị iji ibe ibere ose ọjị na va ihe adịghị ọcha ọ na-eme ya ọ dụ ọcha ya ka o ji awụ abịa iwere ejucha onwe ha ejucha onwe gị tufu ịgwawa ndị ichie ebe nna gị ma ọ chi gị okwu ma ndị otu gị okwu hmm? ose ọjị onye ọbụla mgbapịa akpịrị na-eme ma ọ bụ akpịrị ịkọ ọkọ ịta ose ọjị ma ọ azụzụ a na-eme gị ịta ose ọjị ọ na-achụ ya ose ọjị ị gawa ihe dị ka njem a- ị na-etinye ya n'akpa ihe m ejighị ya bi- ebidokwa n'isi wee kụziwekwa ya nwa wụ ose ọjị bụ na akụzigo m ya na YouTube m ọ dịkwa ebe a nọ Ee? ihe m ji wee weta ya nwa wụ ose ọjị wụ na ose ọjị na akwa ha nwetụwara njirimara maka na o nwere onye sị m gịnị ka akwa na-arụ m wee sị ka m kụzie ya ka ọ hapụ ịbụ naanị otu onye onye na-amụta ya akwa ọkụkọ igbo o nwere ezigbote ike akwa ọkụkọ igbo na ya ha hụrụkwana gụnye gị nke oyibo nke a bụ akwa ọkụkọ igbo ọ na-epe mpe o nwere ndị na-epekarị nke a hmm? ọ na-esi ezigbote ike ije ịrụ ọrụ dị agha ị chọwa akwa be anyị ejikwana akwa akwa oyibo akwa ọkụkọ oyibo were eme ya ya nwa wụ akwa ihe eji ya wee jụchaa eji akwa were ajụchapụ ọrụ akwụ eji akwa were ajụchapụ uchu hmm? eji ya were egbu uke eji akwa were agbara isi onwe akwa a ị hụrụ eji ya achụ aja ọ ya enwe ihe dị agha mee gị ị were akwa otu mkpụrụ akwa ọkụkọ a ị fụrụ i jewe n'ezi ezi gbara ịtọ ma ọ wụ ịnọ jee gwa ndị otu gị okwu Hmm? ọ bụrụ na ị nọ- ị rọrọ nrọ ọjọọ n'isi gị nwa eji akwa were agbara isi onwe gị kama ihe ọjọọ ahụ ya eme gị ha rikwe isi akwa maka na ọ wụ nwa dị ya n'ime ihe dị ebe a wụ ofu ọkụkọ ofu ọkụkọ ibe iji ọkụkọ ji arụ iji ejinye akwa wee menye ya Mm, ofu ozu ọkụkọ wụ ibe dị ebe a So, i ji ya agbara isi onwe gị pịawa ya n'etiti ụzọ jiri ya jụcha ahụ gị. eji ya ajụchapụ ọrụ akwụ ọrụ akwụ mmụọ ọrụ akwụ mmadụ eji akwa were ajụcha ya ị jụchachaa ya ga-ehie ya n'isi gị kụwaa ya eji ya ya were arụ ọrụ mmụọ iji akwa were eme ihe siri ike ọ dị mfe maka ndị na-ajụ m gịnị ka eji akwa eme Hmm? eji ya achụ aja eji ya nwa wụ akwa were achụ aja ihe ọwụna ị chọrọ iji ya nwa wụ akwa wee rụọ iji ya wee rụọ ya were akwa anụnwa gwa ya okwu i jide akwa ị gwa ya okwu ị mara ka o si wee dị gị n'obi i kwupụta ya n'ime akwa anụnwa ị gwachacha akwa anụnwa okwu ihe niile ị ya-agwa ya ka ị na-agwa ya ụkwụ gị nabọ dụ n'aja ana i nedo anya n'anyanwụ na agbara wee na-agwa akwa okwu ya were ya jụchaa anya gị ya ji ya ajụcha egedege ihu gị nke ọ wụna i kwutere n'ọnụ gị ihe na-ebutere gị ibe eji alụ gị aka were ya jụchaa ya ugboro ịnọ jụchaa ọnụ gị n'ugboro ịnọ ọ bụrụ nke e netere n'anya n'otu aka ahụ jụchachaa ya jụchachaa ya ọ bụrụ ndị na-enwe em ọya afọ ị gaa n'ụlọ ọgwụ kwa ụbọchị ị gaa n'ụlọ ọgwụ a kọọrọ gị ofu kọọrọ gị ịbụọ akwa anụnwa eji eme ibe dị n'ahụ gị ahụ were ya jụchaa ahụ gị ọ bụrụ iji ụkwụ gị ibe ọ wụna ị chọ na eji akwa were achụ aja ma ị chọọ ịchụ aja ị- ọ- ọ- inweghị ego nke kwakọ kwakọ kwakọ kwakọ ị kwakọ juo abọ were akwa akwa dị egbu ibe niile maka otu ozu ọkụkọ ka ọ wụ. Mm? gwa ya okwu ọ na-anụ ibe ị na-ekwu ị wụ onye igbo akwa nwa wụ akwa igbo gwa ya okwu ị gwachicha ya okwu i fee ya n'isi jebe n'ezi n'ezi na ụzọ Hmm? i jebe n'ezi na ụzọ so akwa ahụ unu hụrụ ọ wụhụ ọ wụhụ ordinary this thing ọ wụhụ ọ wụhụ ibe efu akwa o siri ike ibe ọ wụna ibe ndị Igbo eji na ha eme omenala ibe ọ wụna e ji eme ọdịnala ma na o nwere ibe dị ike ibe ahụ na-arụ a just hụ weta ka e were na-ekwugharị ọnụ o nwere ibe dị ike ibe ahụ na-arụ o ji wee dụrụ be eze mmụọ ma ọ bụ eze nwaanyị ya ka o ji o nwere be eze mmụọ ma eze nwaanyị eji aga oje ha nwa akwa maka eji ya eke nkwụcha o nwere nke ọ ji awụ n'ime abalị i birie were akwa gawa ị hụ na ike edo i mechicha ya bata rahụ ụra ị hụ na ike edo ị hụ na e na o nwere ibe dị iche egbe na egbe omenala ndị doro ndị ma nke anyị doro anyị anyị ejikwana ahafụ omenala anyị na-ememe omenelu mba maka na a sị na ibe ọjọọ gbaa afọ ọ wụrụ omenala ka anyị na-ahafụrụ nke anyị na-eje eme nke ndị ọzọ o nweghị ibe anyị ma nke ọ na-arụ onye nọkọta o nwebe nsogbu otu n'ime anyị na-enwe nsogbu eche na nsogbu anyị na o nwena onye nọ be anyị kọrọ anyị ọgwụ ma na o nwe onye nọ be anyị tara anyị amoosu ihe dịgasị ona mana ibe ji egbo ya nwa wụ nsogbu anyị na-enwe nwa aja dị n'ala mana ya eji ha amụ na anyị si ja-egbo ya nwa wụ nsogbu hmm? ihe anyị kwesịrị ime anyị amaha ya m wee na-asị ụmụ igbo biko naatawanụ nachịatawanụ azụ na omenala anyị amaka omenala anyị nwa ime omenala anyị ọ dịkwanụ ezigbo mkpa maka na o so n'ihe ya-egbochi anyị ahụhụ anyị na-ata o so n'ihe ya-enyere anyị aka n'ihe anyị na-eme na abụ m onye omenala abụ m onye ọdịnala ọ naghị eme m ihere Hmm? a ada ndị gboo ka m wụ ada aja ala igbo ka m wụ na nwata ọwụna soro ụzọ ụkwụ nna nna nna ya na ụkwụ ha na-arụ ka ọ ogbughị nna anyị ha ọ bịa jeghị egbu anyị na onye zọọ zọhie ụkwụ ana etigbuo ya maka na ana anaghị eme ebere maka na ọdịnala igbo dịgidere ọ ka ya adịkwa ruo echi o nwekwaghị ije ife ji ewefu ọdịnala na mba ọdịnala tọrọ onye elu tọọ onye ala ọdịnala ọdịwara be maka ọ bụrụ na ọ wụghị ọdịnala anyị ejeghị na-eme ya onye ejeghị onye ekwesịghị ị na-eme ọdịnala igbo wụ onye anaghị azọ ụkwụ n'aja ala igbo na ị wụghị nwa aja ala igbo ị ma na i kwesịghị ị na-eme ya mana ka ị ka anyị si gaa hafụzi nke anyị je na-eme nke ndị ọzọ ka anyị ka anyị ka anyị mepekene nụ anya Mm? ka anyị mara nụ nke kwesịrị ka anyị mee na nke kwesịrị ka anyị hapụ ime onye ọwụla na-eme ọdịnala na-akwụwa aka ọtọ onye ọwụla na-eme ọdịnala anaghị eme ihe ọjọọ i jeghị emegbu mmadụ ibe gị ife ọwụna ị na-eme i je ejide ọfọ ọfọ na ogu maka na a sị na o ji ọfọ na ga-ana maka na nwoke ji ọfọ nwaanyị ji ọfọ mana sọsọ ya nwa wụ ọfọ ma onye ji ya m wee sị unu biko nụ mm, maka na ofu aịza anakwaghị emewe ukwu aịza maka na ọ ewe- aịza- aịza niile bịakọ ọnụ ọ wụrụ otu ukwu wee zanie ife ofu ukwu osisi anakwaghị emegharị e- e- e- emebe ọhịa Mm? biko nụ ka anyị tikọọnụ obi ọnụ nachiatanụ wee soro ụzọ ụkwụ nna nna anyị ha kwụwa aka ọtọ maka na aka ịkwụ ọtọ ka anyị ji eme ọdịnala onye emegbuna mmadụ ibe ya ka mmadụ ibe ya hafụ imegbu ya onye emegbu nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ ka nwa mmụọ hafụ imegbu nwa mmadụ ka e mesịanụ ekenekwanụ m unu ndewo